Su tempus de s'isettu ch'est acabbau. A pustis de tres meses de mudìmine de sa Giunta regionale, su territòriu de Nùgoro est prontu a falare in prata pro rivendicare su chi est pedinde dae bint'annos. Interventos chi istabilizene sa paca indùstria chi b'at abarrau, ponende in pràtica sos acordos de programma zae sutascritos, chi si facat s'infraestruturatzione, si investat in istrutzione e sanidade. Provìncia, Comune, assòtzios datoriales e sindacales oje ant fatu una cunferèntzia istampa pro ammentare a un'ala totu sas rivendicatziones e sas propostas de su pianu de isvilupu de su 'e Nùgoro, imbiau su deche de agustu a Pìgliaru, de su cale non s'at ischiu prus nudda, a s'àtera a aclarire chi si su malàdiu fit in coma in agustu, como sas curas non bastant prus e bi cheret unu miràculu. Suta acusa sa Giunta regionale e sa Regione, chi non paret interessada a unu territòriu ube totu sos setores sunt in crisi nighedda. Finas Ottana Polimeri, chi pariat s'ùnica in gradu de poderare, at postu sos dipendentes in cassa integratzione. Sa chìmica est in crisi, pro su tèssile si faveddat de s'acabbu de sos ammortizadores sociales e no andat menzus pro s'edilìtzia. A sa cunferèntzia istampa ant partecipau su presidente de sa Provìncia Costantino Tidu, totu sa Giunta, sos sìndicos de Nùgoro Bianchi e de Siniscola Celentano, su presidente de Confindùstria Roberto Bornioli e sos segretàrios generales de CGIL Salvatore Pinna, de sa UIL Felicina Corda e de sa CISL Michele Fele. Totus a una boche ana ripìtiu chi tempus non bi nd'at prus. Custa borta puru a Pìgliaru l'ana pediu de contipizare su territòriu de Nùgoro che a sos àteros. Sos sindacaos sunu prontos a sa mobilitatzione. Tocat de li sonare sa campana a unu guvernu regionale chi paret no apat cumpresu sa gravidade de s'emergèntzia e chi si depet picare sas responsabilidades suas. Secundu una classìfica fata dae Federconsumatori Nùgoro est sa 'e deche in Itàlia pro su livellu de sa Tari. Supra su rincaru de sa tassa supra s'arga intervenit chind'una nota sa segreteria polìtica de La Città in Comune. Cherimus abbandonare su record de èssere de sas primas deche tzitades intre sos novantunu comunes esaminados chin s'arga prus cara. Non si biene assestamentos e modìficas de su bilànciu chi mudene sa situatzione, antzis, secundu La Città in Comune, paret arribbande unu peoramentu. In su mese de làmpadas est iscàdia una de sas pròrogas, sa 'e ses, chi pertocat s'afidamentu de su Servìtziu Integrau de Igiene Urbana de su Comune de Nùgoro, e in su matessi tempus su programma chi definiat sos tempos de su bandu de gara, s'assignatzione de servìtziu a un'àtera ditta, si leghet semper in sa nota. Su trinta de làmpadas, sichit La Città in Comune, S'est dèpiu prorogare s'afidamentu de su servìtziu fintzas a su mese de frevàrriu de su duamitzebìndighi e un'àteru programma pro su bandu. Città in Comune sutalìniat chi dae su pronuntziamentu de su Cussìgiu de Istadu de su duamitzedeghe che sunt colaos bator annos e ses meses e de su bandu pro s'arga non s'ischit nudda. A s'iscadèntzia de frevàrriu mancan bator meses e paret sicura un'àtera pròroga. Sas responsabilidades de custos ritardos la Città in Comune las ghetat a sos amministradores comunales isentos. Est tempus de nàrrere bastat e de afrontare chin corazu sa situatzione averguande su bandu e su capitolau, ponendelu a pare chin gastos e servìtzios, chin s'ispera chi non si depat aviare unu servìtziu novu de perunu profetu pro sos citadinos. Est torrau a comintzare oje in su Tribunale de Lanusè su protzessu supra sos benenos de Quirra, chi biet in su bancu de sos imputados sos ufitziales chi ant cumandadu su polìgonu de Perdas de Focu dae su duamitzeduos a su duamitzedeghe. Fabio Molteni, Alessio Cecchetti, Roberto Quattrociocchi, Walter Mauloni, Carlo Landi e Paolo Ricci e sos cumandantes de su distacamentu de s'aeronàutica de Capu Santu Larentu, Gianfranco Fois e Francesco Fulvio Ragazzon. Pro totu sos imputaos s'acusa est de omissione agravada de cautelas contra infortùnios e disacatos, ca no an recintau e proibiu s'intrada a su pùblicu de sos zassos militares ube bi fin sustàntzias tosconosas che a s'uràniu impoveriu, chi an fatu dannu a sa salude de sos òmines e de sas bèstias a fùrriu. S'avocau de Istadu Francesco Caput e sos collegas difensivos an cuntestadu s'ammissibilidade de totu sas richiestas novas de parte civile fata in s'udièntzia passada, In totu trintatres, a sas cales custu manzanu si nd'at annantu àteras bàtoro in prus de sas partes civiles zai ammìtias dae su gup. Sas richiestas novas, segundu sos difensores de sos imputaos, mancana de cussu diritu sugetivu pediu pro sa costitutzione in su protzessu o si presentana supra sos matessi presupostos pro sos cales in passau sun istadas respintas dae su gup. Sa Regione puru, segundu s'abocadura de s'Istadu, non podet beneficiare de su diritu risarcitòriu pro sos dannos ambientales ca est su Ministeru a s'Ambiente su titolare de cussu diritu, mentres non si cuntestat sa richiesta pro sos dannos de immàgine, sos dannos morales e patrimoniales fata dae sa Regione cajonaos dae su polìgonu militare. Sa paràgula como colat a sos abbocaos chi an pediu sa costitutzione de parte civile pro sos assistios issoro. Sa finantziària duamiza e bìndighi ch'est istada zai irbodiada dae sas bardanas de su guvernu, a lu nàrrere sunu Alessandra Zedda e Pietro Pittalis, cussizeris regionales de Fortza Italia, Faveddande de sa situatzione finantziària de sa Regione a pustis de sos acordos sutascritos dae sa Giunta Pigliaru chin su Guvernu natzionale supra su Patu de istabilidade e parègiu de bilànciu. In s'ìnteri de s'assestamentu de bilànciu su presidente Pigliaru e s'assessore Paci ant garantiu chi s'acordu fatu chin Padoan podiat permìtere unu mezoru de su cuadru finantziàriu pro su duamiza e bìndighi e in nùmene de custa promissa ant mutzau unas cantas boches de importu trantzìndelas a s'annu chi benit. In s'ìnteri però subimus su sacrifìtziu de como, chin trechentos milliones in mancu pro su duamiza e batordighi, e andamus cara a àteras mutzaduras pro s'annu chi benit. Pro sos cussizeris de Fortza Italia sos profetos promìtios in s'acordu non balen a nudda si su Guvernu sichit a bardanare, ca chin decretos e lezes aprovaos dae su Parlamentu at zai picau a manu prena dae sas cassas de sos sardos. S'ùrtima fura est cussa de novantasete milliones de euro privìdia in sa leze de istabiledade, nana sos cussizeris de opositzione. De su restu s'Istadu sichit a si collire sas riservas erariales destinandelas a pacare su dèpidu cummerciale e impedinde a su Cussizu de las destinare pro situatziones de emergèntzia. In custa partia sa Regione est s'ùrtima, ca in s'ìnteri sas àteras Regiones no an atzetau su parègiu de bilànciu chentza torracontu, an chèrfiu normas pro amparare sas resursas imbetzes de de las lassare in podere de sa Ragioneria romana e an agherrau pro sos crèditos arretraos. Secundu s'opositzione, s'acordu de trìbulas chin su guvernu no est sa bìnchida bantada dae su centru-sinistra e ponet in perìculu su bilànciu de su duamiza e bìndighi e totu sas boches zai prevìdias e trantzias dae sa Giunta a s'annu chi benit. Diat a èssere de profetu, concruin Zedda e Pittalis, chi presidente e assessore nian a su Cussizu comente sun postas sas finàntzias de sa Regione prima de propònnere sa leze finantziària. Su Nùgoro Juniores, in sa 'e chimbe zorronadas de su campionau regionale de categoria at bintu pro tres a nudda chin su Fonne. Una partia, la sezis biende in sas màzines, jocada in su campu de Città Giardino, poderada dae sos nugoresos chi an asinzau chin Michele Buttau, Alessandro Acquas e Simone Selloni. Pro s'iscuadra allenada dae Gavino Sanna est sa 'e bator binchidas in fila a pare de chimbe jocadas. Unu bellu resurtau pro un'iscuadra chi at sa punna de preparare sos zòvanos, de fagher giocare in sa primiscuadra ma fintzas de mantènnere in conditzione chie pro iscualìfica o pro su recùperu de un'infortùniu depet giocare in sa formatzione de Guglielmo Bacci in Sèrie D. Fintzas a como su Nùgoro Juniores at bintu chin sa Bitese, sa Durgalese, sa Fanum Orosei, su Siniscola e su Fonne, deghennoe sas retes fatas, ses cussas subias. Su chi contat de prus est sa crèschida de su grupu, Sas garas prus importantes an a èssere chin formatziones de sas iscuadras sardas chi militan in Serie D. In su turnu de sàpadu su Nùgoro at a jocare chin su Bono, una gara difìtzile chi in sos annos colados no est istada de profetu pro sos nugoresos. Sa punna de su Nùgoro però abarrat cussa de sichire a bìnchere.